Le Corn Sam Mhig Uidhir curtha i leataobh don gheimhreadh acu tá lucht leanta Ard Mhaca anois dírithe ar an gcraobh gclub agus a réalta contae in iomaíocht. An deireadh seachtaine beag seo chuaigh an fhoireann is rathúla sa chontae Raonaithe na Croise in iomaíocht le Clann Éireann, an fhoireann deireanach le stop a chur lena ruathar. Cé acu club a bheas sa gcluiche ceannais. Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta an cluiche leathcheannais seo breac le réalta.
Bhuaigh Clann Éireann an chraobh i 2021, bua acu ar fhreasúra an lae inniu sa gceann sin. Tosóidh Eoin Mulholland sa gcúl. Tá Barry McCambridge ar an ngearrliosta do 'Imreoir na Bliana' náisiúnta agus coinnigh súil amach do Conor Turbitt sna tosaithe. Tagann Aaron Haughey isteach in áit Bryce Kelly sa líne lánchúil do na Raonaithe inniu agus beidh Paul Hughes agus Aaron O'Neill ag imirt sna tosaithe. In ómós do Chaolán Finnegan, níl geansaí 15 á chaitheamh acu i mbliana. Ag teacht chun cinn anseo anois. Dara Ciarán agus ag coinneáil seilbh anois, Clann Éireann. Ealaíonta déanta ag an leathchúlaí láir, seo an seans anois ag Jack Conlon curtha thar an trasnán. Gluaiseacht an-deas a déanadh chomh fad na páirce. Clann Éireann tar éis socrú síos i bhfad níos fearr ach anois faighte ar ais anois ag na Raonaithe. Cuimhnigh na blianta siar nuair a bhuaigh siad le 18 gcraobh nó cinn beirte i ndiaidh a chéile, máistreacht iomlán acu ach níl in aon rud ach seal. Is minic a deirtear é agus tá sé fíor. Rian ag teacht trasna anseo anois. Bhí an lántosach. Coinneoidh siad seilbh go dtí go mbeidh an deis ag Murray tarraingt siar anseo anois. An fear lár páirce Oisín O'Neill, an-ruathar ag Oisín O'Neill, tá uillinn ghéar aige, caithfidh sé sin a bhualadh, ah tá sé buailte go healaíonta aige, an-scór ag Oisín O'Neill. Tá an cúl báire ag teacht amach, sin ní haon rud nua é seo ar ndóigh. Agus eh, cé nár thosaigh siad rómhaith, tá Raonaithe tar éis socrú síos go maith anseo anois. Oisín O'Neill, Fuair sé cúilín deas ó uillinn ghéar níos luaithe. Tá sé sin ón taobh eile agus tá sé thar barr chomh maith. Dhá scór iontach faighte aige. Clann Éireann ag teacht arís anois agus Na pasanna gearra seo, an chic bheag, is coinneoidh siad é go dtí go mbeidh deis. Seo é Jack Conlon. Chuir sé críoch le gluaiseacht dheas níos luaithe agus tá sí sin buailte go deas aige chomh maith. Clann Éireann ar ais chun cinn. Amach. Ruathar iontach anseo do Tiernan Kelly. Buailte ar aghaidh anseo agus tá an ghluaiseacht tar éis taisteal fad na páirce anois, bhfuil siad in ann críochnú. Ó, botún déanta ansin. Tá seans ar chúl ann agus an tsábháil ag an gcúl báire ar deireadh. Adam Kelly ag teacht isteach. Bhuel, ar bhealach ba cheart nach ngabhfadh an cúl sin isteach ach. Cúpla botún déanta, sábháil iontach ag an gcúl báire ach ansin Adam Kelly san áit cheart. Anois seo, an mbeidh na Raonaithe in ann teacht ar ais anseo. Tá sé fíorthábhachtach dóibh freagairt do scór dá gcuid féin, seo do Aaron Haughey. Tá sé sin buailte ard ag Haughey. Tá sé buailte thar an trasnán. Trian den gcúl cealaithe ar an bpointe. An-bhlocáil déanta anois. Deis ar an bhfrithionsaí. Cé chomh tábhachtach atá frithionsaí ansin? Á, imreoir tugtha chun talún agus meastú a bhfuil cén dath a bheas an cárta a thaispeánfar do Ryan Owens. Bhuel, sin an cineál daingniú a d'fheicfeá i gcluiche rugbaí. Agus cheapfainn go mbeidh an t-ádh leis mura dtaispeántar cárta dubh dhó. Go deimhin, cárta dubh, beidh sé ar an taobhlíne. Ar ndóigh, beidh cead aige teacht ar ais. Clann Éireann leis an méid sin chun cinn, an cúl sin i ndáiríre atá idir na foirne ag an tráth seo. Tá oscailt déanta, imreoir gortaithe, an mbeidh sé sásta le cúilín beidh Barry McCambridge sásta le cúilín lena chiotóg agus anois ceithre chúilín idir na foirne. Taisteal sa seasta spás. Tá siad ag oibriú, fanann siad, go mbeidh deis, bhuel, uillinn ghéar ansin, é sin buailte ag Aaron O'Neill, ah, iarracht uaillmhianach ansin agus iarracht iontach ag Aaron O'Neill. Raonaithe ag teacht arís, sin rud amháin, na Raonaithe, ní bheidh deireadh leo sin do Jamie Clarke, ainm a bhíodh an-chur amach againn ar an ainm sin tamall ó shin, tá sé anois i measc na bhfear ionad. An scil aige fós, mar fheiceann sibh, leis an gciotóg, uillinn fíorghéar ag Jamie Clarke, agus ní don gcéad uair cúilín ealaíonta scóráilte aige do Raonaithe na Croise. Seo an seans anois d'O'Neill. An-bhlocáil! Blocáil iontach ansin ag Conor Turbitt. An bheirt acu a imríonn siad d'Ard Mhacha inniu, tá siad in aghaidh a chéile agus an scil chosanta bunúsach sin déanta thar barr ag Turbitt ansin. An ar an shot fós. An cúl sin idir na foirne. Seachas sin, tá siad gob ar ghob. An ruathar tugtha ar aghaidh ag John McGee, an ruathar John McGee, deis aige b'fhéidir a bheith le cúilín an árachais, meas tú?